an balima vɔri bamakɔ lajɛbaw an bɛ foli kɛ aw ye fasiri sɛbɛn minnu olu kɔnɔ kunnafoni o di waati o sera o de kama an b'a fɔ waati bɛɛ ko dayɔrɔ ɲuman o bɛ kɛ sabu ye ka galabu don maaninfin na i wuli waati n'i bɛ fɛ k'o ɲuman sɔrɔ bi a fɔ ko fofi industrie u n'u ka matila u ma dan o dɔrɔn ma u ye bolofa kɛ ka fara a kan n'o bi tali kɛ an ka so kɔnɔna fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ so kɔnɔ fauteuil na a ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen k'o caman dilan ko bon rendez-vous ko t'a la taa dɔrɔn i k'a san i ka t'i ka so ka a k'i sago ye biro kɔnɔnaw fana u ma ɲinɛ olu kɔ wa o tɛ a bannen ye dɛ fofi industrie bi an bɛ waati min na u kɛn bɛ ka jibondow n'an k'o ma ko cuve k'o belebelew k'olu bɔ walasa mun ye jiko ye k'o nɔgɔya aw yɛrɛ bolo u ma dan o dɔrɔn fana ma dɛ quincaillerie minɛnw i bɛna na so jɔ i bɛna na fɛn o fɛn kɛ n'i mago bɛ jɔ min na taa fofi industrie la fofi industrie ni jɛ min ka ɲi aw k'a sɔrɔ a sabu ɲuman ye fofi industrie an bɛ aw fo mun ye fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni di waati sera jelika jelika i ni sɔgɔma baasi t'i la kɔni i ka kɛnɛ ka bɔ kalaban ka se a ye mun ye bi fɛ soso A bɔra a bɔra dɛ tigɛ min yɛrɛ fana bɛ ka daminɛ a la ni tile kɔnɔ siyɛn saba siyɛn naani soso b'an kan den b'an kan ma nɔgɔ dɛ cɛn na funteni bɔta min fɛ kurantigɛba ye a maladi bɛ caya e ma ni kurantigɛ ni funteni bɔra i k'a dɔn maa caman bɛ yen u ka bana wuli foyi tɛ funtenijuguba ye ale kɔ ɔ ala ka sabu ɲuman k'an ye o la an b'a fɔ ko polisilakaw fana an bɛ foli kɛ u ye bi don bɛɛ tɛ u foli ye ka sabu kɛ an ye jateminɛ min kɛ sira kan bi cɛn lakika la polisiw u bɛ ka dɔɔnin dɔɔnin kɛ aw sira latɛmɛni i bɛ sira kan k'a latɛmɛ ka ɲɛ sɔgɔmada fɛ cɛn na polisiw b'u jeniyɔrɔ fin bi i k'a dɔn an b'o foli ta k'u sɛgɛrɛ ko jɛgɛ kelen tumu ale bɛ kɛ sababu ye ka jɛgɛ bɛɛ lajɛlen cɛn polisi dɔw ka ɲi koyi a dɔw ko ko viɲɛti ko o viɲɛti ko kɔni waati in na ayi u tɛ o kuma fɔ a ni marisi kalo ma sa viɲɛti kɔntɔrɔli kɔni n'i y'o kɛtɔ ye sa o ye gɛlɛya ye o tuma na fɛ viɲɛti ta fana jelika an b'a fɔ lamɛnbaaw ye wajibi don an yɛrɛ ma ka sabu kɛ viɲɛti min n'an b'a ta a nafolo bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ taa anw yɛrɛ de la A bɛ kɛ ka mun kɛ o ye an yɛrɛ ka yiriwali bɛ sabati cogo an ye boli mana sira min kan n'a tiɲɛna a bɛ labɛn jɔn fɛ an b'a labɛn cogo dɔn o tuma na fɛ o vignette ninnu tali ani i yɛrɛ ka moto o ye a bugunnatigɛ sɛbɛn ye n'o carte d'identité ye ni moto vignette b'i bolo o y'a bugunnatigɛ y'i bolo wa o ye lafiyali fana ye ɔ polisilakaw an bɛ u fo bi tiɲɛ na sɔgɔma in na kɔni ne ye min ye a ye n nisɔndiya kosɛbɛ k'u ni ce u ka baara la Jelika an bɛ waati min na fasiri sɛbɛn olu la bi sa sɛbɛn fɔlɔ fɔlɔ min ni an ɲɛ bɛ o la an ɲɛkɔrɔ o ye esɔri ye esɔri ka bi don bɔli la a ko ko anw ka jamana n'o ye ba mali ye ani farafin jamana minnu bɛ tilebin fan ka fara n'o CEDEAO ye ko sɔɔni dɔrɔn ko bɛnkan bɛna sɔrɔ an ka gɛlɛya ale la ko Jelika a ko dɛ esɔri ka bi don bɔli la a ko ko tɔnsigi min n'o kɛra o da o nun donna kunun minnu bɛ tali kɛ an ka jamana marabagaw olu la ani diɲɛ tɔn olu ka maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ hakilila ye jumɛn ye ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min n'o bɛna waati boloda min n'o bɛna kɛ cɛmancɛ fanga kuncɛ waati o ye i k'a dɔn o bɛnkan min n'a kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali y' k'o ɲini mali ni a dɛmɛbajɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO n'a ɲɔgɔnna tɔw olu ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw an bɛ waati min na u ye taabolo sigi taabolo min n'o ye kumaɲɔgɔnya ye an ka jamana ale kun kan mali ale yɛrɛ kɔnɔ yan nin taabolo in kun min bɛ a la o de ye i k'a dɔn ka bɛn ko sabati mali ani i k'a dɔn diɲɛ tɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ fanga ale kɔnɔna jɛkulu minnu bɛna kuma k'a nun don n'u y'a nun don minisirisow ka taa fara jɛkulu minnu bɛna baara kɛ olu kɔni caman o yera a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na kunnafoni min n'o bɛ yen esɔri ka bɔcogo rɔ mali ale kɔni bɛ nin kɛnɛ in kan an ka gouvernement ale bɛ yen ani jɛkulu min ni ale sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa cɛmancɛ fanga in k'a dɛdɛ k'a tɛtɛ walasa a kuncɛko ka ɲɛ n'i y'o fɔ a fɔ ko CEDEAO Union africaine Nations unies gana jamana ani Nigeria jamana olu sen donna a rɔ ani maa wɛrɛw maa minnu ni maa bɛ se k'i jigi sɛmɛ olu la ani maa hakili dugu caani ni dɔnni bɛ u la nin baara in ale kunkan Jelika a fɔcogo rɔ esɔri la a ko kunun nin tɔnsigi a kurunbonkarili o daminɛna i k'a dɔn a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o y'an ka jamana ale ɲɛmaa ye min ɲɛsin bɛ an ka jamana ale kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma ani jamana cɛmabɔli ma n'ale ye an ka jamana gouvernement o ka kumalasela ye n'o ye colonel Abudulayi Mayiga ale ye i k'a dɔn ale kɛrɛfɛ minisiri wɛrɛw tun bɛ yen min n'o bɛ tali kɛ madame Fatumata Seku Diko la ale min ɲɛsin bɛ ale min bɛ minisiri ɲɛmaa ale kɛrɛfɛ walasa min bɛ tali kɛ an ka jamana ale cakɛdabaw a ɲɛjɔ yɔrɔw kɛ n'o y'a sinsinbere olu ye ani fɛɛrɛ tɔnw i k'a dɔn olu ka bilasirali o kun kan nin bɛɛ kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ diɲɛ ale tɔn min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Nations unies ye ale ka maa min bɛ an ka jamana kɔnɔ a MINUSMA tɔgɔ la n'o ye El Ghassim Wane ye ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan Union africaine u ko u ka jɛkulu ma ko MISAHEL ale ka maa fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan n'o ye mama sanbo sidiku ye ninnu bɛɛ lajɛ lajɛlen i k'a dɔn ninnu bɛ nin kɛnɛ ale kɔnɔna o rɔ a y'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na sɔnni ka sigi a kan nin daga min n'a bɛna sigi jɛkulu min a bɛna sigi olu bɛna hakili jagabɔ k'o kɛ ka bolodali k'o kɛ ka waati k'o kɛ waati bɛrɛbɛnnen ye bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn min ma k'o boloda k'o ɲɛsin CEDEAO ale ma i k'a dɔn hakili lajiginna u y'a jira k'a fɔ anw ka jamana cɛmancɛ fanga an bɛ waati min ye i n'a fɔ bi min bɛ tali kɛ an bɛ jɛkulu min kɔrɔ farafinna ale kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye a ye ɲangi ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ jeli kan o kama minisiri min ɲɛsin b'an ka jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ani mara cɛmabɔli o ma i k'a dɔn ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na kunna baara ninnu dontɔ la k'i k'a dɔn ko baara kɛ kɛ toliya yɛrɛ la ko i ka toliman ko ka kɛ i k'a dɔn an ta an ta jeli ka o laban ye boli ye o tuma an bɛ waati min na walasa maa minnu bɛ yen ni olu bɛna baara kɛ olu ka jaabi lati ka bɛnkan o ka sɔrɔ k'o da maa ɲɛkɔrɔ min n'o bɛna kɛ sababu ye ka waati bɛrɛbɛnnen k'o boloda ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga o ma nin lajɛrɛ min ye n'an filɛ k'a kofɔ nin ye tan MISAHEL maa min tun bɛ kɛnɛ kan a ko ko min ye kumaɲɔgɔnya ye k'a ma tigɛ an ka jamana ni i k'a dɔn diɲɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko ye mama sanbo sidiku mhm. a y'a fara a kan k'a fɔ jɛkulu min sigilen bɛ ka cɛmancɛ fanga k'a dɛdɛ i k'a dɔn ko olu ni cɛmancɛ fanga maaw bɛ ka kumaɲɔgɔnya sabati waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nɔ walasa mun ye fura o ka sɔrɔ anw ka gɛlɛya in na toliya rɔ mhm. i k'a dɔn mun ye jamana ye a kana to i k'a dɔn a sariyasunba k'o binni ye ka u to a ka fɔcogo rɔ mm. ko ɲangini ninnu ko k'a bɔ an kan ko fɛn kelen dɔrɔn de fɔra jeli ka o jumɛn Ko ka waati bolodalen k'o d'u ma, waati min n'o bɛ bɛn, awɔ, ɔ k'o de fɔlen don, unhun, k'o tuma k'o ka toriya k'o di, awɔ, walasa nin gɛlɛya in an ka bɔ a gɛlɛya ale kɔnɔna o rɔ, awɔ, a ko ale ka faamucogo rɔ, ɔn, k'i k'a dɔn ko hakilina tara, unhun, min n'a ɲɛsinna jamana ɲɛmaaw olu ma, awɔ, i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw olu fɛ waati tɛmɛnenw olu kɔnɔna o rɔ, awɔ, i k'a dɔn a ko k'an bɛ hakili min na waati min na, un, min ye cɛmancɛfanga maaw olu ye, unhun, ko olu fana bɛ ka i wuli k'i kun da o taasira kelen in ale kan, awɔ, i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na o wale in bɛɛ kɔfɛ Mun bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ tɔn ale ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o tɛ maa wɛrɛ ye El Ghassim Wane kɔ ale ye i sinsin a kan ko i k'a dɔn mali ɲɛmaaw bɛ ka taama min kɛ nin ye ko o bɛ a jira k'a fɔ hakilina bɛ u la n'o ye bɛnkan hakilina ye ka waati fɔ waati min ni bɛn bɛ kɛ a kan n'o bɛ kɛ sababu cɛmancɛ fanga ale kuncɛli k'o kɛ wa a ka kuncɛ bonya ani karama o kɔnɔna o rɔ maa minnu bɛ yen n'an k'u ma ko expert o ye maa hakili juru carilen ye olu ko ye Jeli kan, awɔ, k'olu bɛ ka taama olu bɛ ka baara kɛ u ni CEDEAO maaw ani Union africaine maaw, un, Nations unies, awɔ, i k'a dɔn ani Maliden minnu bɛ a rɔ, awɔ, walasa bolodali ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka boloda bɛɛ bɛ bɛn min ale kan, awɔ, Minusma ka cɛ a ye o fɔ, unhun, k'a fɔ ko min bɛ yen bi, unhun, o ye i k'a dɔn nisɔndiya sabatili ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛtaa bɛ sɔrɔ cogo min na ka o bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan ba Mali ale kɔnɔna o rɔ i k'a dɔn waati ko ale kun kan an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana kɔnɔna ko ani mara cɛmabɔli o ma a ye kunnafoni di k'a fɔ n'u ma ɲɛ k'u bɛ baara o kɛ ko ko an ka jamana cɛmancɛ fanga maaw u tun ye waati min fɔ ko u y'a kɛ ka da ko kan ko min o tun ye hakilila kɛrɛnkɛrɛnnen o ye walasa gɛlɛya a ka ban pewu a ko ko a b'a ɲini u fɛ min ye diɲɛ tɔn olu ye i k'a dɔn u ka hakilila falen falen kɛ hakilila falen min n'a bɛna kɛ ka se ka waati bɛrɛbɛn ka se ka mali cɛmancɛ fanga mako bɛ min na o ka sɔrɔ a kɔnɔna o rɔ o sɛmɛntiyara abudulayi mayiga ale fɛ n'ale y'an ka jamana minisiri ye min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma ani mara cɛmabɔli o ma a y'a jira k'a fɔ k'u toliya ko ye k'u toliya min ye bɛnkan ye o ka sɔrɔ walasa nin gɛlɛya kisɛbilen a ka bɔ an da la waati k'a fɔ waati min ni o bɛna bɛrɛbɛn ko u tɛna da o dɔrɔn ma dɛ u bɛna ko wɛrɛ u bɛ olu ngalaso a la walasa anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ka se ka bɔ a kɔnɔ ko ka sababu kɛ nin gɛlɛya min a filɛ nin ye malidenw sago tɛ ko wa sedeyawo yɛrɛ jamana fana ko olu sago tɛ i k'a dɔn min ye waati kura fɔ ye ɲininkali o kɛra a la ko waati jumɛn don essor ka fɔcogo rɔ k'a waati jumɛn de bɛna boloda a ka jaabi kɛra mun ye n'o y'an ka jamana ale marabaaw n'o ye gofɛrɛnɛman ye olu ka kumalasela ye a ko hakilina min bɛ an ka jamana gofɛrɛnɛman la bi o ye an ka toliya a ka toliya ka taa fɛ o tuma ko an n'an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen o kɛ walasa bɛnkan ka sɔrɔ waati bɛrɛbɛnni ale kɔnɔna o rɔ jeli kan nin tun ye essor ale ka bi don o bɔli o kunnafoni ye nin ye kunnafoni ɲuman ye kunnafoni min n'a bɛ diya malidenw ye ka sabu kɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔla ka don basa mana jeni ma dɔrɔn o y'a mɔlen ye o tuma an bɛ waati min na sa an bɛ infusion sahel an b'ale fo n'i ko infusion sahel i b'a dɔn kɔni kosɛbɛ dɛ e ko a ma k'i yɛrɛ taama ɲɔgɔn ye sa sɔgɔmada i b'a min sufɛ i b'a min a dilanni ka nɔgɔ o kuma jeli ala ka hɛrɛ ka ɲɛ n'i ye infusion sahel fo jeli k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen min fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka min n'a bɛ min ka kɔrɔ n'a tun bɛ taa tigɛ kungo kɔnɔ ka na a ja k'a bila daga kɔnɔ k'a wuli ka dɔgɔba don a kɔrɔ infusion sahel ko ko ka dɔgɔdonkɔrɔba k'o dabila an ka ji kalaya dɔrɔn ka ji kalanin k'a kan dɔrɔn k'a siri o ten ka tɛmɛ infusion sahel la mali kɔnɔ bi i k'a dɔn ale kɛlen bɛ minfɛn ko a latika ani a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ye bi jeli kan mun ye malijet ye ale ka bi don bɔli la fana ale kuma bɛ dɛ a ko ko mun ye sanubɔla olu ye k'u bɛ kɛ i k'a da mali ale ye ko ye ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ i k'a dɔn walasa min ye jamana a sigisogo ɲuman o bɛ latigɛ latigɛsogo min na i k'a dɔn Malijet ka fɔsogo rɔ ko gɛlɛya o waati la gɛlɛya bilen min n'o ye gɛlɛya fila ye ka ɲɛsin an ma CEDEAO ka gɛlɛya ka ɲɛsin an ka jamana o ma ko minnu ye malidenw ye k'olu y'u ka malidenya maliden mali kanu u y'a da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka a ye ɔ ko o wale la sa minnu ye malidenw olu minnu n'u b'a dɔn bi ko maa kelen tɛ se ko la ko nka an bɛ waati min na ko anw de kan ka wuli ka an jɔ fɔlɔ k'a jira k'a fɔ anw ka jamana jɔli an jɔyɔrɔ bɛ a rɔ mali bonya min bɛ a kan k'o lasegin a ma danbe min ni o bɛ yen tɛgɛdiɲɔgɔnma minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ ko ye ko min n'a bɛna kɛ yiriwali ale bondakun daba ye sanutigiw ka fɔ s o de kama jeli kan ni lajɛrɛ min n'u y'a kɛ u ni an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko o ma n diko ani jiko ma n'o ye Lamini Seyidu Tarawele ye i k'a dɔn sɔgɔmada in n'a yɛrɛ kɛ ko ani maa ninnu kumana koyi i k'a dɔn k'olu ko k'u bɛna u niyɔrɔ biriki u bɛn'o da jamana ka ɲɛtaa sabatili o kama cɛmancɛ fanga ale ko kun o kɔnɔna o rɔ jɛkulu min n'u y'a tɔgɔ da ko hakilina n'o ye mali sanuko ye ɔ k'u y'a tɔgɔ da o la i k'a dɔn a kun ye mun ye ko ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ nafolo yɛrɛ ko don koyi walasa k'o bila cɛmancɛ fanga ma olu ka bolo kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana kɔnɔdenw kana a gɛlɛya u kana a kɔlɔlɔ sɔrɔ o de kama nin ɲɛmaa min n'o ye nin hakilina in tabaa ye n'o ye Mali sanuko ye i k'a dɔn n'o ye Sori IL Tarawele ye a ko ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ale ye jɛkulu fana ɲɛmaa ye jɛkulu min don ka fɔ ko Front pour l'émergence et le renouveau n'o ye FER Mali ye a ye ɲɛfɔli a y'o kɛ mali sanu ko ale ka hakilina olu kan ka fɔ nin hakilina min ni a filɛ nin ye ko mali sanu bɔlaw yɛrɛ de ye a hakilina ta u yɛrɛ ye wa mali tonkun naani bɛɛ lajɛlen ko don koyi k'u bɛ fɛ ka mun kɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka jamana ma an mago bɛ jamana min na o jɔli la cɛmancɛ fanga ale kɔnɔna o rɔ nin kɛnɛ in kan maa fana tun bɛ yen n'o ye yɛrɛmarakafo n'o ye Miseni ale yɛrɛmarakafo o ɲɛmaa ye n'o ye Sina Daɲɔgɔ ye ale ani ka taa se maa maa maa min n'o ye mali sanuko i k'a dɔn a denfa bɛ Mamuru Lansana Kamara ale ye olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in ale nafa la ani wulikajɔ min ni o kɛra u bɛn'o kɛ walasa yiriwali ka sabati an ka jamana kɔnɔ u da sera a bɛɛ lajɛlen ma Tarawelekɛ n'a ye minisiri ye a ye foli ta k'ale maaw olu sɛgɛrɛ k'o ye nin wale min kɛ o b'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka mali cɛmancɛ fanga k'a dɛmɛ walasa minnu ye malidenw ye u kana gɛlɛya sɔrɔ nin waati kɛnɛ ni ale kɔnɔna o rɔ a ko ale ka yesogo rɔ k'anw ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ko tiɲɛ don ko jɔ ko i k'a dɔn ko jɔrɔnako fana tɛ dɛ ko o ka d'a kan k'a ka gɛlɛn kɛ ko jamana foyi tɛ yen min bɛ sɔn i ka fara ka bɔ jamana tɔ olu la i k'a dɔn i yɛrɛ ka hakilinaw i ka sɔrɔ i ka nafolo ko i kunya o ma k'o tɛ ko ye ko min o ka ɲi ko nin ko min ni a filɛ ko jɔrɔnako tɛ ka da mun kan k'i k'a dɔn minnu bɛ tali kɛ malidenw ko nin waati in kɛra sabu ye malidenya laati k'a kana malidenw dusukun na bi an filɛ waati min na ko i k'a dɔn ka danbe k'o bila bɛɛ lajɛlen ale ɲɛfɛ i k'a dɔn mali sanu ko mm. nin ye a ko ninnu ninnu ye sa ala k'a bɛɛ sababa ma ka da a ka sanuko a kuma ka ca kojugu ɔ n'u sera ka sanu dingɛ dɔ di wari mako yɛrɛ ma mm-hmm. o tɛna diya an ye ala ka sabu ɲuman k'an ye koyi an b'u kɔ mm-hmm. wa an b'u dɛmɛ mali yiriwali ale sira kan ba Jelika nin bɛ dan sigi an ka bi fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni olu la nka nin bɛɛ kɔfɛ mm. n bɛ min f'i ye ko n ka doni ka di i bɛ to k'a fɔ k'a bulon ɔ o la an bɛ waati min na mm. mun bɛ tali kɛ fofi industrie la ale n'a ka seko n'a ka dɔnko k'o bila malidenw ka bolo kan waati bɛɛ walasa mun ye malidenw ye an kana kɔnɔ gan siyɔrɔ ko la mhm. an kana kɔnɔ gan an ka sokɔnɔna mɛburu ko la wa an kana jɔrɔ yɛrɛ ko ye ko an ka baarakɛyɔrɔ banna an ye so sɔrɔ k'an bɛna minɛn min bila a kɔnɔ k'an kana jɔrɔ o fana na n'i ko fofi industrie mhm. jiko gɛlɛya k'olu bɛ fɛ k'o ban mali kɔnɔ u n'u ka jibonbaw n'o ye kiwu ye u b'u ka bolo kan ko wa an bɛ waati min na ka bɔ ka taa minɛn san kɔfɛ n bɛna n ka so kura jɔ ayi ko k'o dabila k'u ye kɛkan yiri minɛ k'u kɛlen k'a bɔ k'a to bɛɛ ye walasa nin ko bɛɛ k'a bɛɛ sababa ale ma a fɔ ko fofi industrie malidenw jigi sɛmɛ yɔrɔ Jelika nin bɛ dan sigi fasiri sɛbɛn na an bɛ lajɛbaw an bɛ u fo k'a ɲini u fɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anw ni olu bamakɔ kumakan k'a kɛ minɛn kelen kɔnɔ waati kelen na anw ka kunnafoni k'a di aw ma a dicogo la aw ni ce aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ